i lozogozi na nna anyị kenyere ya na ndụ tupu ọ nwụrụ onye bụ nna nwa nyere ya na ndụ tupu ọ nwụrụ di unu nwa gwara gị na ọ mụ nyere ya na oge ọ dị ndụ kee mgbe ụmụ nwaanyị bido kebe ife gbasara ala ọ gwara na ana a bụ ana nna nyere m olu ka ọ na mụ nwanne nwoke ka ya kọrọ ọrụ nsị akọbọlụ na o nwere ife m ji ana eme olu ka o jewa alụrụ chịta ọkpa na abọchi ya na ana na-azọzụkwana ụdị na nke unu taa kpuchie okpuchi oge ọnụ mara nna eh? nke ndị ara juru obi ka nke ndị fụrụ oyibo eh? na ihe awala nna m ọ wụ maka na nna m anwụọla mere ị ga-eji chọọ ka ị na-enye mechie ọnụ mba onye a bụ nwanne nna anyị ka ị na-agwa okwu emechina ọnụ afọ na owere anyị jere owere i jere ọzụzụ i jechagwo nnọọ ọnụ ka agha aka na-agbawanyezi m okwu ka ndị owere ka anyị gode mm-hmm. gịnị mere o ji bụ nnọọ sọsọ nsogbu nnọọ gị na nwunye nwanne gị nwụrụ anwụ na ụmụ ya gịnị mere lotekwa na akpị ada agba ndị ezinụlọ ya rapụ nwaanyị a na ụmụ ya ka fa ṅụọ mmiri tọgbọ iko hmm? lotekwa na onye na-eli anụ mmadụ ada eli onwe ya onye mee onwe ya n'aka anya
wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ akpị emezina ife a na ọ dịrọ mma nụ ife ị na ya gbakwala njakịrị ka ife anyị na-ama ife ị na-amarọ etikwana ọnụ na ya maka itinye ọnụ na ya ndụrụ agaghị
ị wụ eke agụma o nwe ka ị ya esi mee ife m tụba gị ime ya mụ onye bịa gee ntị gee ntị gee ntị agụma m ka ijina rapụ nkanka ọgwụ anyị na-agwọgharị nnọọ ọ ma nyere gị aka ncha ncha nkanka ọgwụ mụbụrụ mụrụ ọgwụ ka abụ m agụ na-eche mba kịrị gbara agba eke agụma ị dụkwa m kwukwe ịna
onye agụma ka ị na-adụ ị nwaa m ị naa nee onye a na-adị ka nke e ji esi achịcha nwoke na-achọ ịnwụ n'aka oke mkpeke bụ oke mkpeke bụ agụma
mma atụba gị ime ị ya amụnwu Nakwa agụrụ ibe chem ọgwụ.

na amakwa ife na-ejikwanụ m bụ afele m ga-eji wee tinye ọjị oh. ee mana mezi ebe ọ bụ mụ na gị na anyị anyị anyị atana ya na efere ọdụ mana tupu awakwa ọjị a ka ọ ghara ịbụ na ị ka buru m iwe na-atara m ọjị iwe dị wezi na mọgị ka tie ya ụma ngwa enwe m ọjị maka a sị na mmanya anya ka m aka aka ya ọ dị mma na ọjị eze dị eze n'aka ndị nwa na-ewegolu nke fe ozugbo ozugbo enweghị ya ọjị a bụkwanụ ọjị m aghọtala m na ife na mm, ọjị abịa m a dị egwu akpị akpị gịnị bụ nke a gịnị bụ nke a akpị mụwa ka eche nwa nsị na ọcha mba n'anya ọ gbagharị mba ịdago na nke a ọ gbagharị o ịdagonu ịdagonu nke a chọọ nke ka nke a ike na ịdagonu ịmakwa onye m bụ agụ na-eche mba nnukwu agụ ka m bụ maka ngwa ịna agụma rapụ ife ị na-ekwu na mụnwa mụnwa agụ na-eche mba agbagwojukọ m anya abụ m agụ na-eche mba mụnwa ịna agụ na-eche mba abụ m agụ na-eche mba ịna ịna mụnwa agụ na-eche mba oya o amanụ ka ị dị agụma bịakene ka anyị mara ebe ife a si lie ncha nkịta lifọlụ nsị nọ nkịta lifọlụ nsị mụnwa agụ na-eche mba abụ m agụ na-eche mba mụnwa ka ịlụkọta nọ iwe ịna ịgbago onwe gị ịna agụ na-eche mba abụ m agụ na-eche mba agụ na-eche mba